Go raibh maith agat, a Thomás, as ucht an cuireadh, céad rud, agus na foclacha sin chomh maith. Roimh a deinim dearúd air, agus cinnte go ndéanfaidh mé dearúd, so déanfaidh mé anois é, is saghas, ba mhaith liom dul i gcoinne rud éigin sa Cumann Lúthchleas Gael ón tús, bainteach leis an scéal sin a thánn tú a rá, Turas an Laoich is rudaí mar sin, agus sé. Is mise Cú Chulainn agus ba mise Cú Chulainn agus mé ag imirt. Now, ní féidir a leithéid a rá in aon áit bainteach leis an Cumann Lúthchleas Gael. Ní féidir mar sé Cú Chulainn an, an, an, an fíor laoch a bhíomar ar fad ag féachaint air a rá, sin rud eile. Ach an tuiscint atá agam anois air bainteach le na rudaí cosúil le archetypes agus an laoch agus rudaí mar sin ná uaireanta, Ba rud iontach é an deis a fháil fuinneamh Chú Chulainn a tharraingt amach ó áit éigin doimhin ionam agus é a roinnt le na himreoirí thar timpeall orm, le leis an lucht leanúna, le na daoine a bhíos i gcoinne bhíos ag iarraidh bua a fháil orthu. Cheapas gur bua a bhí a bhíos ar thóir ach. An luach a tháinig as fuinneamh Chú Chulainn a bhaint amach, bhí sin deich oiread níos luachmhaire, deich oiread níos tábhachtaí ná an bua sin a fuaireamar uair nó dhó ach ná fuaireamar an-chuid chomh maith. Faighim cuireadh chun dul go rudaí uaireanta faoi láthair chun cainteanna a dhéanamh agus bím mall ag glacadh le cuireadh caint a dhéanamh mar braithim go bhfuil rud éigin in easnamh just domsa ón stíl oibre athá déanta agam le leithéid de Soar, dream ó Bleá Cliath a bhí ag dul timpeall ag rith ceardlanna bunaithe ar Turas an Laoich a bhí Tomás ag caint air. So tosnóidh muid b'fhéidir san áit sin. Tabharfaidh muid cuireadh daoibh bhur súile a dhúnadh, a bheith ar bhur sáimhín áit ina bhfuil sibh suite, áit cumhachtach a aithint i do chorp, níos mó ná a bheith díreach nó aon rud mar sin, just téigh ar thóir áit saghas go bhfuil tú compordach ach cumhachtach agus dírigí isteach. ar bhur anáil. Teacht isteach tríd an tsrón, b'fhéidir ábhairín níos fuaire ar an bealach isteach. Líon do chorp, oscail an cliabhrach, líon do bholg, is scaoil amach leis. Is leanúint ar aghaidh mar sin ar feadh. b'fhéidir 20 nó 30 soicind. Seans maith go rithfidh do cheann. Scaoil le haon breithiúnas atá ann go bhfuil do cheann tar éis rith, glac leis go bhfuil sé tar éis rith, agus téigh ar ais go dtí an anáil. Tógaigí isteach na fuaimeanna sa seomra, an leanbhín taobh amuigh. nó aon fuaim beag báisteach. Aithnigh an fuaim agus bog ar aghaidh go dtí an chéad fuaim eile. Agus ón áit seo, cruthaigí spás do buíoch. Níl aon iarracht chun é a dhéanamh. Níl aon ordú a caithfear a dhéanamh. Just lig spás a bheith i d'intinn, do chorp, do mheon, d'anam, chun buíoch de na dea-rudaí atá i do shaol a mhealladh chun cinn. Má ritheann do cheann téigh ar ais go dtí na mothúcháin sin ar buíoch. Dírigí isteach arís ar na fuaimeanna. Ar ais go dtí an anáil. Agus is féidir libh bhur súile a oscailt agus sibh réidh. Teacht ar ais go dtí an seomra. Ag teacht anuas anseo, bhíos ag streachailt fiú go dtí aréir le mo chomhpháirtí Siobhán ar ullmhúchán agus a bheith réidh agus you know am a chaitheamh tuairimí a chur chun cinn, rudaí atá thar a bheith tábhachtach bainteach leis an éiceolaíocht nó leis an dteanga nó aon rud mar sin agus bhíos a rá, bhíos ag gáire agus tú á rá a Thomáis ar maidin chomh maith. An chéad rud, bhíos a rá, ní féidir liom aon rud a rá faoin teanga agus cuid mhaith den obair a dhéanann muid le Wild Irish Retreat, tá sé bunaithe ar an teanga so caithfidh mé scaoileadh leis sin. She was like, no, ná bí ag plé leis just an teanga amháin agus an cúis sin ach obair a dhéanann tú as an áit sin, tá sé sin, tá sé sin go breá. So ba rud deas é sin ach ceann de na rudaí a tháinig chugam faoi a bheith buíoch agus go háirithe braithim é sa cheantar seo, n'fheadar cad é, níl, níl aon chur amach agam ar an gceantar seo cé go. go mbailíonn muid uisce i dTobar Ghobnait, b'fhéidir gach mí, don teach sa bhaile. Is dócha, le braithim go bhfuil cumhacht áirithe anseo agus nuair a thagaim anseo agus is dócha go bhraitheas an streachailt sin i rith na seachtaine agus le caithfidh tú a bheith fíor macánta san áit seo toisc gur daoine macánta athá i gceist agat, tháim do dul síos go dtí áit ina bhfuil daoine láidir macántacht ann. Sin an tuairim atá agam. B'fhéidir go bhfuil an mí-cheart agam ach ní dóigh liom é. Ceann de na rudaí a bhíos fíorbhuíoch de ná tháinig mé go dtí an teanga agus mé i mo fichidí agus ní raibh aon mheas nó cur amach agam ar chúrsaí teanga go dtí b'fhéidir fiche dó nó fiche trí agus chuaigh mé síos go dtí an Ghaeltacht i gCorca Dhuibhne agus nuair a mhúscail sé, nuair a. nuair a las sé tháinig an-chuid like ní fhéadfainn, bheadh an lá uilig ag teastáil uaim chun a mhíniú an méid sin maitheas atá tar éis teacht isteach i mo shaol ach ceann de na rudaí a thug mé faoi ndeara aréir ná nuair a chruthaíos saghas an spás sin céanna dom féin an buíoch sin ná na daoine a choimeád a choimeádann agus a throideann ar son na teanga, a choimeádann an teanga beo. Ní hé an troid chun é a choimeád beo ach na daoine just a úsáideann Gaeilge agus a lean ar aghaidh cé nach raibh sé b'fhéidir sa faisean nó pé rud, Gaeilge a leanúint agus bhí deis agamsa ansin teacht go dtí an rud sin. So, thóg sé b'fhéidir trí lá agus seo an teachtaireacht saghas atá againn bainteach le Wild Irish Retreat agus cruthóidh mé an saghas an chaint ar fad ar Wild Irish Retreat mar is is creatlach maith é ach ceann de na rudaí a tharla domsa ná i ndiaidh trí lá, like trí lá, samhlaigh, like gan aon meas ar an teanga agus ansin tar éis trí lá ag déanamh iarracht sa Ghaeltacht agus mé fiche haon. bhí brionglóid agam as Gaeilge an oíche sin agus an lá ina dhiaidh bhí an an buairt sin imithe. Now an buairt sin ba fhuinneog é don streachailt istigh agus déanaim you know gléasaim nó deirim rudaí nó téim go dtí áiteanna ina bhfuilim compordach chun an streachailt sin atá ionam a chiúnú nó gan é a thaispeáint do éinne bíonn muid go maith an streachailt sin a chosaint agus Bhraitheas agus mé ag labhairt as Gaelainn nuair nach raibh an cumas sin ann ag an tús go raibh sé sin just m'aghaidh mar fhuinneog don streachailt sin. So chuir sé sin go mór isteach ar aon iarracht nasc láidir a dhéanamh leis an teanga ach tháinig sé agus tharla sé agus táim fíor bhuíoch de agus táim fíor bhuíoch de na dhaoine a choimeád an cultúr agus an teanga beo go raibh deis teacht go dtí an áit sin. So, le Wild Irish Retreat, déanann muid, is saghas athfhiánú a chuireann muid air, rewilding, agus is rud, ó thaobh éiceolaíocht de, is rud coitianta agus atá i mbéal an phobail faoi láthair ach braitheann muidinne agus roinnt daoine eile, mar is eol dúinn anois, go bhfuil nasc fíorláidir idir cúrsaí teanga agus, ní hé cúrsaí teanga, ach an Ghaeilge agus an éiceolaíocht agus tháimid tar éis é sin a fhoghlaim saghas ina dhiaidh. So, clúdaíonn roinnt de mo thuras, thánn sé just fite fuaite sa deireadh seachtaine, so is féidir liom saghas é a mhíniú tríd an deireadh seachtaine, an slí ina dhéanann muid é. So, go bunúsach, meallann muid daoine ó áiteanna eile timpeall na tíre chun teacht go dtí Corca Dhuibhne i Brú na Gráige atá díreach faoi Cheann Sraithe ag féachaint thar Clochar agus Ceann Sibéal an radharc álainn sin agus tá foirgneamh breá mór againn ansin agus tagann daoine anuas. Agus an chéad rud a ndeineann muid iarracht a dhéanamh ná, nuair a bhíos san Astráil cúpla bliain ó shin tháinig mé ar Yoga Nidra, n'fheadar ar tháinig ar tháinig éinne riamh ar Yoga Nidra anseo? Is like, is, is ar nós codladh trí uair i fiche nóiméad. Like, sin, sin an slí, now thánn sé sin úsáideach, thánn sé sin, like, níor thuig mé cé chomh luachmhar go bhféadfadh rud éigin mar sin a bheith. So bhíos á chleachtadh san Astráil agus ceann de na rudaí a bhíos ag smaoineamh, daoine ag teacht gan mórán cur amach acu ar an teanga, go mbíodh an Yoga Nidra foirfe ag an tús. chun a rá go bhfuil sibh tar éis turas a dhéanamh for is is imram féin thánn sibh tar éis tacht chugainn tá turais faide déanta ag ana-chuid daoine agus so sin chun saghas tú féin a phréamhú san áit agus ansin an príomh teachtaireacht atháimid ag iarraidh freastal air ná gur féidir le rud éigin teacht amach ó áit níos doimhne in ionad an intleacht agus daoine buartha, Ó Dia nílim go maith agus caithfidh mé, cad é an aimsir fháistineach don rud sin agus tá buaireamh san intleacht faoi agus an rud a tháimid ag iarraidh a rá ná spás a chruthú chun é, chun é a mhealladh, chun cuireadh a thabhairt don teanga teacht amach. So leis an ióga nidra, téann siad isteach fíordhoimhin agus ansin nuair, nuair atá gach rud imithe, nuair atá siad sa chorp in ionad san intinn, Freastalaíonn muid ar an cuireadh sin chun teacht. Ina dhiaidh sin, bogann sé go dtí an scoilt, an scoilt atá ag an tír, agus scoilt an saghas dochar atá déanta ar ar scoil agus rudaí mar sin, na leithscéal ar fad a chloisimid go rialta. But tagann siad le na scéalta sin agus tá muid ag iarraidh spás a chruthú dóibh gur féidir leo glacadh leis an scoilt. tá sé ann agus ní drochrud é nó ní dea-rud é just tá sé ann so fanann muid leis sin ar feadh tamaillín agus ansin tar éis tamaill bogann muid amach ón áit sin agus taistealaíonn siad suas ar ais ón chorp ar ais go dtí saghas an pearsantacht agus an duine atá ann agus tagann an leigheas don scoilt sin. leis. So sin an an saghas an an an chéad oíche agus bailíonn muid i ciorcal agus so bíonn bíonn roinnt ann, bíonn roinne ann. Ehm an chéad maidin ina dhiaidh déanann muid yoga, gnáth yoga nó kundalini yoga, tá fear, bhíos ag caint le le Daithí ar maidin faoi ehm Timmy Creed a dhein Spliced, n'fheadar a raibh sé déanta nó curtha ar siúl aige, tá a fhios ag roinnt daoine. Ehm. ar an seó ach déanann Timmy is Múinteoir Kundalini Yoga é chomh maith agus. Le Yoga, an rud atá muid ag iarraidh a rá le daoine ná go bhfuil an-chuid caint faoi láthair ar mheabhairshláinte ach muna bhfuil an nasc idir an corp agus an intinn sláintiúil, muna bhfuil an nasc leis an bolg, an microbiome, agus an corp agus an intinn sláintiúil, Beidh sé deacair aon mheabhairshláinte in aon áit a bhaint amach, fiú má déanann tú do leaba an chéad rud ar maidin nó má scríobhann tú síos trí rudaí deasa fút fhéin nó má deireann tú rudaí isteach sa scáthán nó pé rud a dhéanann sibh anseo i mBaile Bhúirne. Ach chun an nasc sin a láidriú agus chun dul isteach go dtí eolas an choirp i slí saghas fiosrach, now le ióga domsa, ag imirt iománaíochta, so bhíomar saghas ag déanamh yoga an t-am ar fad mar is síneadh atá i gceist agus bhíomar i gcónaí ag síneadh agus an síneadh yoga tháinig sé saghas, saghas mar an gcéanna ach in áiteanna difriúil ach tháimid ag iarraidh cuireadh a thabhairt chomh maith go háirithe do Cumann, Cumann Lúthchleas Gael mar sin an áit is dócha go bhfuil saghas guth réasúnta láidir agam. nach bhfuil gá a bheith díreach an t-am ar fad, caithfidh an ghlúin a bheith díreach, I mean tá fáth maith ann go bhfuil sé mar sin agus ansin na rudaí a chur amach nó an lámh a chur suas nó pé rud athá ann, it's just chun a bheith fiosrach faoi do chorp féin, just chun a bheith fiosrach like ok b'fhéidir go bhfuil sé pianmhar agus má chuirim mo lámh suas amach agus is féidir liom é a chur síos. agus just bogadh agus cad a tharlaíonn ansin. In ionad struchtúr cinnte ceart a bheith air, just go bhfuil muid fiosrach faoin gcorp, cad is féidir leis a dhéanamh, agus má bogfaidh muid mar sin é, cad a tharlaíonn, ok, thá sé pian versus stop, ná déan é, agus bog i slí difriúil. So, cé nach, cé nach n-oireann sé sin leis an teachtaireacht Yoga i slí. Braithim go bhfuil sé sin níos tábhachtaí ná aon rud, mar is ón Oirthear athá Yoga tar éis teacht isteach, agus is dócha nuair a chaitheamar an Eaglais Chaitliceach amach an doras anseo agus bhí an bearna spioradálta a bhí fágtha i measc an dream óg ar aon chuma, tháinig a leithéid de Yoga agus.

don saol ach ach go háirithe don chorp. Bogann muid ansin a' té go bhfuilim imithe nó cé chomh fada is atá, táimid go breá mar just táim chun caint faoin iománaíocht anois so is am ag teastáil. Ach so deineann muid iománaíocht ansin ar an trá agus sé iománaíocht fhiáin a chuirim air nach bhfuil mórán rialacha, nach bhfuil aon teorainn, nach bhfuil, ní chaithfidh sé bheith ar eolas agat, oh this is the bas and this is the toe, is nach bhfuil muid ag freastal ar a leithéid. Cuid mhaith de na daoine a thagann, is dócha go raibh siad caite amach de sheomra feistis áirithe, Fadó, fadó, toisc nach raibh a dhóthain gráin acu don daoine thíos sa baile, ní raibh siad, ní, ag iarraidh iad a mharú, so, níor tháinig siad agus ní raibh cuireadh ann dóibh teacht arís mar sin an fuinneamh a bhí ag teastáil. Agus tuigim cén fáth. Ach tá scoilt, tá scoilt eile ann a baineann leo agus. Thug mé faoi ndeara é agus mé a chur camán i lámh iarmhúinteoir a bhí agam a bhí ina caogaidí nár raibh ceann ina lámh aici riamh agus nuair a chonac an an áilleacht just an áilleacht a bhí ag teacht amach agus an áilleacht a bhí sí a bhraithint chomh maith just bhí just áilleacht i ngach áit ag féachaint uirthi ag imirt iomáint, cé nach raibh sí in ann an liathróid a bualadh i gceart, nó cé go raibh sí ag chailliúint amach air an t-am ar fad, nach raibh, b'fhéidir, a radharc chomh maith, ach fós bhí an adhmad, bhí an fuinseog ina lámh aici, agus ba rud cumhachtach é di, agus toisc go raibh sí bainteach le cluiche, cé go raibh sí ar an imeall, agus gach duine eile chomh maith just an méid sin a bhí ag teacht amach astu agus iad ag imirt. Agus is dócha go bhfuil leis an gCumann Lúthchleas Gael faoi láthair, I mean an luach agus ní ní fhéadfainn a bheith anseo an buíoch atá ann like níl aon rud i mo shaol agam ach amháin atá tar éis teacht ón Chumann Lúthchleas Gael so táim fíor bhuíoch de. Ach uaireanta is dócha go bhfuil muid a' bogadh i dtreo spóirt na proifisiúnta faoi láthair atá ag iarraidh tomhais a dhéanamh ar gach rud agus go gcaithfidh an an an bia a bheith foirfe, protein, carbohydrate, rudaí mar sin agus caithfidh muid a bheith ag iompar meáchain céad seasca nó céad ochtó kilos nó pé rud atá ann chun na matáin ar fad a fhorbairt agus Ansin bíonn 18 plays ag an fear ar an lá agus is rud iontach é sin mar ní bhíonn ach 12 play uaireanta eile. Agus cuireann sé i gcuimhne dom an saghas an fitbit, you know, daoine a rá liom, oh, you've got the fitbit and a dheineas 3,000 céimeanna inné and I'm like, oh yeah, where'd you go? what did you do, like? you know, like. Táimid ag déanamh tomhais ar gach rud agus tá tuiscint ag teacht isteach ar an gcluiche ar oh yeah yeah sin an méid a rith sé agus sin an méid pasanna a thug sé but like cad, an raibh sé in ann cuireadh a thabhairt do dhuine éigin nach raibh in ann fiú an deis sin a fheiscint agus an bhfuil spás i do, ar, bhfuil colún ann don rud sin nó an, an, ní rud fisiciúil é mar níor tharla sé, mar ní fhaca sé é mar bhí sé dírithe ar rud éigin eile so. an rud sin bainteach le an cluiche a thomhas, braithim go bhfuil deis iontach againn anois just an cluiche a tharraingt ábhairín níos siar ach é a phréamhú ábhairín níos mó agus sin muidne ar fad, níl aon teorainn ann, ní chaithfidh tú a bheith i do fichidí, ní chaithfidh tú a bheith i do dhéagóir nó ní chaithfidh tú a bheith ag tosnú amach. Is féidir linn gort thíos an bóthar a úsáid, is féidir linn an bóthar a úsáid, is féidir linn aon áit a úsáid, níl aon, tá rialacha ann but ní fíor-rialacha i shlí ach oiread iad. Árachas agus rudaí mar sin, tá sé sin tábhachtach ach braithimse go bhfuil an cluiche níos tábhachtaí ach ní an cluiche atá in aigne an Chumann Lúthchleas Gael, an cluiche muidne bailithe le chéile ag imirt, ag súgradh, ag baint taitneamh as an saol tríd rud a d'fhás amuigh ón áit seo. I mean, ní fhéadfadh sé a bheith níos fearr agus ní fhéadfadh sé a bheith níos luachmhaire. So déanaimid iarracht é sin a mhealladh chomh maith ar an ar an Díseart. Bogaimid ar aghaidh ansin chun luibheanna leighis a bhailiú, rud nach raibh aon chur amach agam air riamh go dtí gur bhuail mé le Siobhán a bhí anseo lenár mhac agus cuireann sé i gcuimhne dom ar na logainmneacha, an t-eolas agus an saibhreas agus an leigheas, níos mó ná aon rud eile, an leigheas atá sna plandaí. ar fad timpeall na háite. Nuair a bhuaileann tú le duine atá fhios acu cad tá ann, beidh muidne ag féachaint ar claí, ar ndóigh sin claí idir dhá pháirc. Agus carúil a déanann an Díseart linn, she's like oh Jesus like sin sin é like sin tá sé ar fad ann. Má féachann tú air, má mhoilleann tú síos, má suíonn tú in aice leis, féach air, éist leis na hainmneacha, tá an leigheas sna hainmneacha. Tá an leigheas ann nuair a théann tú amach chun é a phiocadh, tá an leigheas ann nuair a chuireann tú in ola é, tá an tá an leigheas ann nuair a bhrúann tú é, tá an leigheas ann nuair athá sé istigh i bpróca agus cinnte go bhfuil leigheas ann nuair athá rud éigin gortaithe nó thá tinneas ann nó rud éigin mar sin agus baineann tú amach an rud a phioc tú agus cuireann tú ort é agus ansin nuair a thagann an leigheas sin rud go hiomlán difriúil. Is rud go hiomlán difriúil é ná bheith ag braithint ar comhlacht áirithe rud éigin a dhéanamh as n'fheadar cad as a tháinig gach rud athá istigh ann ach tá fhios agam gur dhein mo mhuintir é seo, gur dhein mo shinsir é seo agus go bhfuil an eolas sin a' bogadh ar aghaidh go nádúrtha. So is rud iontach é sin chomh maith le carúl agus ansin bailíonn muid feamainn le chéile, agus leis an feamnach, n'fheadar anseo, feamainn nó feamnach cad a thugann sibh air? seaweed, feamainn, tá sé difriúil is dócha, Corca Dhuibhne tugann siad feamnach air, ach leis an, leis an bhfeamainn téann muid ag bailiú agus. Ceann de na rudaí a bhaineann leis sin ná braithimid go bhfuil an córas bia go ginearálta, now nílim chun caint ar feoil nó bainne nó feirmeoirí nó aon rud mar sin, sin, is, is, is rud amháin é sin agus tá luach ar an dá thaobh agus tuigim go maith é. Ach. Tá brú ar an gcóras, ní aontaíonn gach duine le sin, tá brú ar an gcóras agus b'fheidir chun rudaí a fhás is rud é sin, tá deiseanna ag gach, abair Cumann Lúthchleas Gael, gach cumann, polytunnel a chur suas agus na daoine óga a bheith thart timpeall ag chur prátaí agus rudaí mar sin, tá na deiseanna sin ann, cinnte. Ach chomh maith leis sin, Tá bia fiáin thart timpeall orainn agus braithimse go bhfuil agus braithim é agus mé á bhailiú. Nuair a thagann carr I'm kind of like you know like níl níl ní rabhas ag bailiú bia like ha rachaidh mé go SuperValu agus tá sé sin ceart go leor. Chun a bheith sna claíocha ag bailiú bia, chun a bheith ar an trá ag bailiú feamainn, rudaí mar sin ha so an é bochtanas an é sin an an raibh sé sin curtha orainn i shlí? cosúil leis an teanga. An raibh sé sin, an raibh orainn saghas ardú ón áit sin? Braithim anois go bhfuil an éiceolaíocht agus an nádúr ag rá linn, ok, le bhur notions sin, ghlac sibh leis ar feadh céad bliain ach anois ní féidir libh é a dhéanamh, caithfimid filleadh mar tá an iomarca brú ar an gcóras sin agus tá. sa bhfiántas, tá an fíor-bhia ann ag fanacht orainn le fíor-chumhacht isteach ann, agus an fheamainn is ea saghas bainteach leis sin chun dul i dtaithí ar bhia fhiáin a bhailiú dúinn féin, toisc go bhfuil an méid sin maitheas ann. Braithim i ndiaidh duileasc a tharraingt ón gcarraig agus é a ithe i gcomparáid le. piobar nó rud éigin mar sin atá tagtha ó Chile atá 99% de d'uisce is dócha agus rudaí eile agus pé nimh atá curtha isteach san ithir san áit sin an córas sin ar fad tá fhios agam an áit ina bhfuil an maitheas agus cé go bhfuil cé go mbím saghas buartha faoi like bím

Díseart dáiríre é, nach é? Jesus. Bíonn craic ann chomh maith. Ansin déanann muid deasghnáth san oíche agus labhraíonn Siobhán faoi deasghnáth níos déanaí. Déanann muid áth allais nó sweat lodge agus tógann muid an sail agus déanann muid an struchtúr le chéile an lá roimh ré agus cuireann muid na clocha basalt istigh sa tine ar feadh trí uair. Cuireann muid isteach iad. go dtí an puball atá cruthaithe againn le blaincéidí agus le tarp agus rudaí mar sin agus is just cur allais atá ann agus glanadh amach é seana-slí a bhí déanta. Cloisim na blianta ó shin go raibh na clocha ar fad te agus chuireadar luachra ar na clocha chun siúl isteach so ba shlí difriúil é but níl am againn áit a thógáil le clocha so tá muid á dhéanamh le sail ach arís an glanadh agus an oscailt a thagann agus díreach ina dhiaidh is b'fhéidir uair caite sa dorchadas ag teacht agus ag imeacht agus ansin ag an deireadh tá déanann muid é díreach in aice le Clochar agus caithfidh tú siúl síos thar chlocha oighre agus ansin tá an farraige fiáin os do chomhair sa dorchadas agus de ghnáth téann like an fiche duine atá ann like díreach isteach ag snámh, a chorpanna go hiomlán oscailte, na pores ar fad oscailte ar thóir an leighis sin ó nádúr, ar thóir leighis na farraige agus. tar éis tá siad just yeah tá siad in áit maith ina dhiaidh, in áit fíor fíor mhaith ina dhiaidh. Em filleann muid, bíonn bia, roinneann muid bia ansin lena chéile agus tá an bia tá tagann muid go Baile Bhúirne gach ar ar maidin Dé Sathairn roimh an an deireadh seachtaine chun an aon bia gur féidir linn a bhailiú ón áit seo a fháil, bia orgánach nó aon rud atá bailithe. a chur le chéile agus sin an saghas, an stíl bia a mbíonn againn agus ansin an lá ina dhiaidh déanann muid dúnadh agus téann muid suas go dtí Ceann Sratha ag féachaint thar na Blascaod ag tógaint aon cleasanna clocha nó aon rud mar sin le buairt isteach ann agus iad a chur ar mound athá na mílte duine tar éis é a dhéanamh tharainn agus táimid ag iarraidh saghas thógáil agus saghas leanúnachas a chur chun cinn ar na rudaí a bhí déanta ann go deo i Corca Dhuibhne, is cosúil, go deo ar aon chuma. So sin an deireadh seachtaine agus tugann sé spreagadh agus deis dúinn labhairt faoi na leithid rudaí seo ar sna nuachtáin agus ar san meán sóisialta, meán cumarsáide, teilifís, aon rud mar sin, an. teachtaireacht nó roinnt den teachtaireacht sin a chur chun cinn agus is deis iontach é, is deis iontach é na rudaí sin like I mean n'fheadar cad a ceapann sibhse like an bhfuil as mo mheabhair like cúpla aghaidh a rá like bhfuil luach like an gcíonn sibh an luach nó mbraitheann sibh go bhfuil an luach ann nó cad é, cad é, cad a ceapann sibhse faoi? agus dúshlán chomh maith glacadh mé leis an toisc nach bhfuil seo taifeadta is like. N'fheadar an oibríonn sé mar sin but yeah cén just cén cur amach agaibh air nó. Cé cé a thagann chugat ag an deireadh seachtaine seo ar leith? I mean bhfuil bhfuil Gaeilge acu? Bhuel roinnt acu nach bhfuil like duine daoine le taithí áirithe san an Ardteist abair déanta ach b'fhéidir tríocha bliain gan é úsáidte nó rud éigin mar sin so yeah.

Cuid mhaith acu, tá siad ar imeall rud éigin a bhaint amach agus braitheann siad é agus roinneann muid na scéalta sin ar fad le chéile ar cén saghas turas atá á dhéanamh acu. Ach is cosúil go bhfuil spreagadh áirithe, agus bhíos ar thóir, bhíos ar thóir aiseolas áirithe ag an tús chun iarraidh rá, I was like, bhraitheas cumhacht, like ní, ní cumhacht, ní cumhacht like an, ilchríocht like, ní cumhacht, an intinn nó aon rud mar sin, ach fíorchumhacht fuinnimh a tháinig chugam nuair a, nuair a, nuair a mhúscail an Ghaeilge ionam. So bhíos ag smaoineamh, bhuel, más féidir liom é sin a dhéanamh do dhaoine eile, más féidir liom na coinníollacha sin a chruthú do dhaoine eile, leis an bhfiántas, leis an teanga, leis an iománaíocht, rudaí mar sin, an fuinneamh sin a thabhairt, like, sin rud luachmhar, mar bíonn cogadh ann, ar fud na cruinne ar thóir cumhacht. So seo rud, seo fíor rud agus bhuaileas le bean thuas i Bleá Cliath a dhein an chéad cheann about sé mhí ina dhiaidh agus shuíos síos léi agus bhíos a rá just conas mar a bhí sé agus bí macánta like bhí ar na ar na leathanaigh tháinig sé ar fad oh you're great agus tá sé gach rud go breá as gach rud ach agus bí macánta liom agus dúirt sí bhuel fuaireas post nua an tseachtain ina dhiaidh agus bhí orm dul ar an ar an nuacht le píosa le le le chun rud éigin a rá like ar son ár gcomhlacht and I was like gee ní maith like ní ní ceart go bhfuilim san áit seo ar chor ar bith níor dhein sí riamh aon rud ar an teilifís agus dúirt sí nuair a bhí sí á dhéanamh gur bhraith sí cumhacht áirithe agus ní raibh aon rud ráite agam léi faoi, but she said, bhraitheas cumhacht áirithe a bhí ag teacht, bhí macántacht agus bhí láidreacht agus bhí rud éigin just, rud éigin láidir istigh ionam nár aithin mé le tamall agus bhraitheas gur tháinig sé sin ón deireadh seachtaine caite libh agus bhíos ag smaoineamh, bhuel like is leor son, má tá sé sin ann do dhaoine anseo agus braithim go bhfuil sé ann do ana chuid daoine sa tír seo, bheadh aithne níos fearr againn orainn féin, ar a chéile agus bheadh níos mó cinntí láidir, braithimse, déanta sa tsochaí chun ár chun an rud sin a a choimeád agus é a chosaint i slí chomh maith, ar ar an an an chríonnacht agus an an áilleacht atá istigh ionainn, go mbeadh sin coimeádta i slí níos fearr. So sin saghas an sin saghas an an bhunchloch. Bhíos chun, bhíos chun rud éigin a thaispeáint a dhein mé le déanaí le, actually táimid ag bogadh ar aghaidh, le John Moriarty agus ag caint ar chúrsaí athrú aeráide, baineann sé sin le, leis an choincheap ar fad chomh maith, nach bhfuil an rud atáimid a rá saghas, go nádúrtha, i slí nádúrtha, nach bhfuil muid ag dul síos an bóthar ar chogadh, ar carbón, go gcaithfidh muid carbón a bhaint agus a stopadh agus a choimeád agus rudaí mar sin, go bhfuil córas nádúrtha sa nádúr atá ag iarraidh just tacaíocht a fháil ón chine daonna agus chun é sin a dhéanamh go gcaithfidh muid nasc, fíornasc a dhéanamh leis an nádúr, an bhfiántas, na hainmhithe, na plandaí, féar, aibhneacha, gach rud, fíornasc a dhéanamh arís chun an leigheas sin ann nach bhfuil a fhios againne inár intleacht go bhfuil muid in ann nasc a dhéanamh agus mar bunchloch is dócha sin an rud is tábhachtaí dúinne ná go gcruthóidh muid na coinníollacha chun deis a thabhairt do dhaoine nasc níos láidre a dhéanamh leis an nádúr chun go gcífidh siad go bhfuil comhrá ag dul ar aghaidh ná